Okwe o na-eledo ozu anya. Onye ọbụla na-anaghị asị mba ka a na-edipụ ka ọ na-eledo ozu anya. Ị ma na onye na-arụ ọrụ ọkụkọ na-ebi akpala ọkụkọ. Mana nke a ga-aba uru nke a ga-aba uru ka ngwongwo ji eju n'ime ụlọ. Ntị adịkwa. N'otu abalị ka Uchenna bịakwutere Obinna n'ebe ọ nọ be ya na-ezu ike wee sị ya nya nyere ya aka n'ụlọ ebe o bi na onye nwe ụlọ na-achọ ịrụgharị ya arụgharị na ọ taa ka ọ bịara malite kụtusi ụlọ na akpa ya nọ na mbara kemgbe ụtụtụ tupu nya echeta ya wee bịa nwa n'abalị a maka ha abụọ si n'otu ebe ọ maruru ya ụlọ ya mere o ji wee chọrọ ya bịama n'ụlọ ya uche wee rịọ obinna nya biko nabata ya na ya nọ ebe a ihe dịka otu abalị maọbụ abalị abụọ ya aga gbagharịa mara ebe ọ ga-enweta ụlọ ihe ewute obinna o wee nabata ya ha abụọ ebie n'otu izu ụka a na-elezina anya ka o megharịa ahụ ọ naghị emegharị ahụ ọ hapụ ya sị na o nwere ike na o mere ka o si adị otu ọnwa eruo ọ ka nọ ebe ọ nọ a na-ajụ ya nna kee kwanụ ọ sị na ejenti sị ya nya chere na o nwere nke ọ na-etinye anya n'ọnwa a na-abịa abịa ihe a ka o megidere wee kụọ otu afọ obinna amaghị asị mba ọnụ ọ ga-eji ga-asị ya nya pụọrọ ya n'ụlọ ekwee ya obinna ka na-apịkọ onwe ya apịkọ na-abụ ọ chọọ ịsa ahụ bupụ mmiri n'anwụ ọ dịtụ ọkụ ọ gaa saa ahụ ka uche na-eme ọ gaa tinye mmiri na gaasị na gaasị adị oke ọnụ o sinye mmiri ọkụ ọ na-apị ekwentị chefuo onwe ya ọ pịnwazie hụ na mmiri ọkụ atawana ọ gakwaa gbee mmiri ọkụ ọzọ a sị ya weta ego ka e fiiluo gaasị na gaasị gwụ ọ sị narị mkpochirịrị ma arịrị gaasị obinna na-anọrọ otu ọnwa na-anọzi naanị izu ụka abụọ obinna nọ n'ọrụ bekee mana uche na-agba ọkada ọ na-abụ n'ete ehihie ike uche abata sikọrọ indomie richapụ ya sachasị ite kpume obinna gbagharịcha gotacha ihe e ji esi nri sicha nri kama uche ga-asị na o rijuona afọ e bunye ya nri ọ nara ọ gụrụsịa anụ pịtọsịa rice aka dọruoro ya hụ ala o sichaa nri ọ pịtọsịa ebe niile a ga-asa efere asa a ga-azacha ime ụlọ azacha a ga-ehichasị ihe ehichasị ị banye usekwu a na-asọ gị oyi na palọ obinna na-agba ụkwụ efu aba uche na-eyi ihe ụkwụ were aba ya ọ banye aja eju ebe niile zakwanụ palọ ọ ga-aza n'ofe osiri n'aka amasakama obinna ịnọ ka uche na-agazi egwu ige ọ nọrọ ọ chịbọsa ụkwụ ya n'elu fom ka ọkụkọ na-eyi akwa a gwala ya okwu ugboro ugboro nya meziri ihe dị etu a ọ ghọtaghị obinna n'oge hit ji eme ọ rituo n'ala o hichaa n'ute ọ ga-akụli ute akụli ọ gbaghị anya na pilo ebe ahụ Obinna ejiri maka onwe onye ma echi hapụ ya ihe ọ bụla o bugharịrị nga ọ na-adị ọ gaghị ebuchiga ya azụ Obinna ekwukatana okwu ike agwụ ya Obinna na-abụ 8 o'clock ọ lakpuo n'ebe ya na-eghemezi ụzọ oghe na-akụ 11 tupu nke a bata wee gbachie ụzọ chi aga-eho eho ọ malite mewe vidio kọl ọ na-aza kọl ọ na-agagharị n'ime ụlọ niile na-agagharị n'ime ụlọ niile a sị ya nna i jikwa ego o nwekwara ebe i bi a na-asị kwe kwe kwe kwe ihe a ka ọ na-agagharị wee zatazi Obinna nga o yi naanị boxers ihe ewu Obinna iwe Obinna bachara ya mba na ihe ahụ adịghị mma ọ ghọtaghị Obinna ọ bata ọ gaghị ekwezi ka ya na Obinna akọrịa ọ bata ọ lakpuru n'ime ụlọ ya ma ọ zaghị ekwentị ọ gba nkịtị a ga-atụpụrụ Obinna ọnụ mechazie na-eme ihe o nwetara o rie obinna emecha gwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị biri ị ga na-eso akwụ ụgwọ ụlọ nga ahụzi ka ọ nọ wee gbakaa na okwu enyere ya aka nke a sịkwa nke a sị a na o ji ego na-eme ka ọ bụ na o ji ego obinna agwa ya na ebe ọ bụ na ya nwere ọnụ ụlọ abụọ na ihe ọ na-akwụkwanụ bụ 300,000 ya kwụma 100,000 were one room ka ya kwụma 200,000 were otu ọnụ ụlọ na palọ ha abụọ ga na-agbakọta aka abịa na palọ eme ihe ọ bụla ha chọrọ uche agbaka jụ na ya ga-emenwu ya na Obinna ji ego na ya nyere ya aka ihe a ka emegideziri okwu adabara ha abụọ Obinna sị ya lawazie ya si be ya pụọ etu a ka Uche ji wee were aha Obinna wee laa ndị be Uche akpọ ndị be Obinna asị n'ihe ọma o mere ya ha amaghị na ọ bụ ya bụ ọkụkọ nyụrụ ahụrụ ala ji wee chụwa ya ọsọ gee m ntị ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ mmadụ ọ sọ onye ahụ ya bụrụ nwanne gị ọ sọ onye ahụ ya bụrụ enyi gị ọ sọ ya bụrụ onye ị ma kamgbe ori oge ihe ndị ọ na-asọ zeere ya hụ maka ndị Igbo na-asị ọ bịara be onye abịagbune ya mgbe ọ ga-ala mkpukpu apụkwala ya egbe bere ugo bere mana o kwesị mmadụ nọtụ ọ mata ka esi asị mba ekwezina o na-egbu ha okwe o onye ọbụla na-ekwe sọ o o na-eledo ozu anya nna ledo ozu anya ka anyị pụta o o kwere na ọ nọ na-eledo ozu anya ọ kwa onye gbara nkịtị ka a na-ebu agafe ama nna ya ntị adịkwa ya gazie